Sangoyi wa jelikɛ o da kabana jelikɛ kɛlɛmasɔn de jelikɛ o jawoyi de jelikɛ suntuku jula jɛbaga tɛ de jelikɛ wele la gɔrɔbɛ jula jɛbaga tɛ de jelikɛ wele la segu lagarɛ de jelikɛ wele la maramu jawara de jelikɛ wele la

Sangoyi wa jula tubaka sanu bila kɔlɔn kɔnɔ ka wari k'a tajuru ye ka wari bila kɔlɔn kɔnɔ ka na sanu k'a tajuru ye sanu kunna bagi tɛ ni tindi jɔma kan boli jigi du mamari wo samisura jigi du mamare jeli kaba de jelikɛ n b'i barika da barika ka suru dala tɛ fɔ kɔsa iye jula bi di ala le wo sangoyi wa jula

aw minnu bɛ kɛnɛ kan yan radio libre kɔnɔ aw minnu bɛ ka an lajɛ décodeur hd sanfɛ aw minnu bɛ an sɔrɔ youtube kan aw minnu ɲɛ b'an na mali vision kan numéro kɛmɛ fila bi naani ani kɔnɔntɔn kan mali kɔnɔ mali kɔ kan an ka foli bɛ ka taa aw ma aw ma fili fiyewu aw ka jɛmukan mandi don n'o de ye an ka maaya ye jɛmukan minnu sigilen bɛ africom tv fɛ waasa an danbew kana tunu an na ka anw jogow kɔlɔsi anw ka adamadenya bɛ cogo di anw jamu ye mun ye anw ka siyakow bɛ mun fɔ an ɲɛna o ni a ɲɔgɔnna caman o ye an ka maaya jɛmukan kɔnɔ kumaw ye bi an ka babu bɛna boli min kan an ka makɔrɔbaw ye yaya dɔ dilan ka bila o yaya in o de ye ɲamakalaya ye bi an ka babu bɛna boli o kan walasa anw k'o faamu k'o walawala an ka wele sera maaw ma minnu ka baara don jamana kɔnɔ jamana kɔ kan u ka baara jɛlen bɛɛ lajɛlen bɛnnen bɛ ɲamakalaya ma o maa fɔlɔfɔlɔ o ye an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ye an fa don ɲamakala don jeli don ɲininikɛla don kumakɛla don o de ye bɛn serifu jabatɛ ye an bɛ i fo ka fara bɛn serifu jabatɛ kan an ka wele sera maa ma min ni jamana in a seko a dɔnko a ɲininiw an ka ɲamakalaya ni a sinsinan bɛ a bolo a ka baara kɔnɔ o de ye jaje sango ye an b'i fo foli tɛmɛnen kɔfɛ bamananw ko ten ko maa nakun ka kɔrɔ ni i yɛrɛ an bɛ don babu kɔnɔ Bɛn serifu jabate anw ka adamadenyaya sigira a mɛnna ka daminɛ wagadu la ka na se empire du mali ma ka se soso ma o ni a ɲɔgɔnna caman minnu sigira an ka jamana dugukoloyanfanw kan an ka maakɔrɔw ye hakilinaw de ta ka dɔw bila baaraw kɔnɔ ni o kɛra yayaw ye hɔrɔnya b'o kɔnɔ ɲamakalaya fana b' o kɔnɔ dakurunya kelen a bɛ fɔ ko ɲamakalaya ɔ ɲamakalaya in yaya jumɛn don ɲamakalaya ye mun ye bɛn serifu jabate ee
tarawele n ka foli bɛ ka se i ma ani afirikɔm tv baarakɛla bɛɛ ani maa o maa bɛ sɔgɔlen don émission in na k'an lajɛ n bɛ yafa deli u fɛ kuma ma nɔgɔn ee n ye denmisɛnnin ye n bɛna fɛn minnu fɔ n ye fitinin minnu tɔnbɔ mɔgɔkɔrɔbaw kɔ n hakili tora minnu na yarɔ denmisɛnnin hakili ni mɔgɔkɔrɔba hakili tɛ kelen ye an hakili tɛ to a bɛɛ kɔ ɔ ni n panna yɔrɔ min kunna an b'a ɲini karamɔgɔw fɛ ani jelicɛkɔrɔbaw fɛ ani jelimusokɔrɔbaw ka yafa ma o yɔrɔ la u k'an to denmisɛnninya ye ɛɛ ji minbaga bɛɛ bɛ fili ee i ka ɲininkali bɛ ɲamakalaya yaaya yɔrɔ min ma tarawele an tɛ baara kɛ n'an ka kan ye tugun ni baara tun bɛ kɛ ni kan ye k'a daminɛ i bɛ wagadugu ko min fɔ i b'a ye anpiri ko la a dun a daminɛna o wagadu ma kanko ma ya mandenka kan nɔ o de y'a kɛli ye ni i tɛ baara min kɛbaga ye bon i tɛ o ya ye ɲamakala ɲamakalaya i n'a fɔ sisan jelimuso bɔra ka so wele mhm. ale ye jelimuso ye mais a bɛ dɔnkilila kɛ ni o fɔtɔ an ka kan nɔ tun f'i ka ya o fara kan a b'o o yaaya o min filɛ ye o de y'a kɛbaga ye o de y'a kɛli ye n'an y'a faamuya waleya ye ah, o de y'a ah. o de bɛ ya d'a kan eh, yarɔ o kan n bɛ min fɔ a ma nɔgɔn mhm. n karamɔgɔw tulo b'an na i ye wagaduko min fɔ ɔ ni fo f'i ka diinako don o kɔnɔ wagadu soninke ani bawo wagadu ko a taayɔrɔ ka jan kakɔlɔ de tun bɛ yen ɔ kakɔlɔw olu ni soninke soninke ni maninka bon donc n'i bɛ kan fɔ islam nana diinako nana ka na ka o influence bɛ u kan donc an ka kan dɔw bɛ an ka mot dɔw bɛ yen olu ye eh, arabukan ye dɔw ye maninkakan ye dɔw ye soninkekan ye bon donc kanko f'a ka kɛ mɔgɔ min b'a ɲɛ dɔn bon ɲɛdɔn dun bɛ sɔrɔ min fɛ f'i k'a ɲɛɲini donc ɲamakalaya maa minnu ni an bɛnn'a kan n'an ye tilali kɛ an b'a fɔ sisan karisa aw ka nin kɛ ɔ caméraman bɛ yan fɛ sɔnniye bɛ yan fɛ an ɔ journaliste bɛ yan fɛ réalisateur bɛ yan fɛ o tɛ baara tilali ye k'a sarada wa o bɛ cogo min hadamadenya kunu binkannikow bannen kɔ n'an ko an bɛnbaw ko k'u bɛ ordre don hadamadenya la bawo an tun bɛ mɔgɔ de faga boli la an tun bɛ bin ɲɔgɔn kan fanga tun bɛ min na o de ta tun ye fɛn bɛɛ ye pour que k'o bɔ a la an bɛ na ni ordre ye an nana ka na ni fɛnw ɲamajɔli ye ka hadamadenya kɔnɔ nin ye nin ye nin ye nin ye nin kana kɛ nin de bɛ kɛ nin bɛ kɛ o tilali kɔnɔ ɔ bɛn kɛr'a kan ka fɔ fɛn min y'an ka danbe kow ye an b'o di jɔnw ma o danbe o kɔlɔsibaga an ka kɛrɛnkɛrɛnya la an b'o di minnu ma olu de ye ɲamakalaw ye an kana kɛlɛ olu ɲala an kana tiɲɛ olu ɲala bɛnkan minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni min ko k'a bɛ bɛnkan in wuli ɲamakala ninnu de bɛ wuli ka se o ma bɛɛ bɛnnen b'o kan dɛgɛ minna o de kan donc o de bɛ fɔ a bɛ fɔ olu de ma ɲamakalaw bɛɛ bɛnnen b'a kan ka fɔ ee bɛɛ n'i ka rôle don ninnu de b'an fɔ k'an bɛn ninnu de y'an fɔbaga ye ninnu de y'an dilanbaga ye ninnu de b'an kalan ɔ o fɛn olu donc tigi de bɛ an b'a fɔ ma an ka tɔntigiw olu bɛɛ jɛlen don ko minnu na dugu kɔnɔ o fɛn bɛɛ lajɛlen ni o ye an ka danbe ye o kalifalen don ɲamakalaw de la o ɲamakala fo i ka danfara y'a la n'Ala sɔnna ma an da sisan an bɛ kuma di eh, Jaje Sango ma
an ka cɛkɔrɔba bɔra k'a fɔ an ɲɛna ɲamakalaya ye ya mun ye bɛɛ bɛnna kan maa dɔw bɛ ka an ka danbe kɔlɔsi u la u ka se ka bɛn sabati ka bɛn kolokolon an ka adamadenya kɔnɔ olu ye maa jumɛnw ni maa jumɛnw n'i ko ɲamakala ne ka faamuya la a bɛ maa damadɔw de kofɔ maa jumɛn ni maa jumɛnw de bɛ ɲamakalaya kɔnɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala nabiyil ummi an bɛ yafa ɲini kɛ cɛkɔrɔbaw ye n'an filila yɔrɔ min na u k'an to denmisɛnya ye Ben Cherif bɔra k'a fɔ cogo min na an sera ka min tɔmɔ u kɔfɛ N bɛ segin k'a ka kuma sɔn ji la a ye empire du Ghana fɔ mali la an ye empire saba de dɔn mali empire saba belebelebaw ye minnu dɔnnen don diɲɛ fan tan naani bɛɛ ma depuis tubabu ma surunya ka se yan o ye wagadu manden ani Songoyi O kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na ya in a bɛ waleya de kofɔ ça indique le verbe i bɛ baara min kɛ n'i ko dumuni o ye kuma de ye mais ka waleya f'i k'a fɔ ka dumuni kɛ o de b'a waleya ka ɲamakalaya kɛ c'est ça jɔn de tun ye ɲamakala ye ɲamakalaya sɔrɔla cogo di bɛnkan kɛra kan cogo di depuis l'empire du Ghana ɲamakalaya kun bɛ yen olu kun ye geserew ye geserew geserew olu bɛ yen bi wa hali sini bɛ yen mais ala barika la aw filɛ ka baara min kɛ les nouvelles technologies les mass médias Minnu b'a to kuma bɛ se a seyɔrɔ la joona a n'a kɛcogo la joona Ala m'olu garijigɛ a la pour que u ka kumakan ka mɛn a ka taa ensuite ko dɔw kɛra minnu ye ko belebelebaw ye minnu ye fanga don ɲamakalaya la k'a sinsin k'a kɛ ko sɛbɛ ye 1236 bataille de Kirina Sunjata kelen ka se sɔrɔ a ye bɛɛ de wele kurukanfuga an ka sigi ka bɛnkan don manden taabolo la manden maracogo la ils ont rédigé la première constitution 44 articles 4 chapitres babu naani article kelen pe b'a la min bɛ ɲamakalaya ko fɔ ko ɲamakala ye bɛɛ sinankun ye bɛɛ kan ka ko to ɲamakala ta la stop ta ye a man kan ka tiɲɛ a ɲɛna a man kan ka jɛngɛ a ɲɛna olu de b'an ko k'an jɛ an ka danbe kɔlɔsibaw de don article kelen b'a la kɛrɛnkɛrɛnya na ɲamakalaya kama n'o tɛ tɔntigiw ka tɔn bɛ yen u mɔgɔ dama bɛ yen mori kanda luuru olu bɛ yen na y'i faamu tɔntigiw de ye hɔrɔn ye hɔrɔn b'a la il y a les porteurs de carquois donitalaw bɛ yen fana bɛ yen ɲamakalaw fana bɛ yen ɲamakalaw kɔnɔna na sisan i bɛ taa kategoriw de sɔrɔ la bataille de kirina a consacré les kuyate mais ɲankumanduwa est jabate c'est ɲankumanduwa jabate ko donna a ni sumanguru kante de cɛ k'a f'a ye ko y'an cɛ o de kɛra kuyate ye ko y'an cɛ ko y'an cɛ o de kɛra kuyate ye donc kuyate kɛra jeliw ka jeli ye donc bɛɛ bɛ ko to a ta ma donc il est devenu jeli supérieur parce que jeliw bɛɛ sɔnna a ma a b'a ni ɲankumanduwa de cɛ ɲankumanduwa ye ni sumanguru de y'o bɛnkan don bala sanfɛ bala kama Donc, quand tu viens, manden u bɛ jeli dɔn u bɛ numu dɔn u bɛ gesere dɔn ka kɔrɔ mais il faut que pereperelatigɛ ka k'a la jɔn tɛ ɲamakala ye dɛ jɔn tɛ ɲamakala ye parce que ɲamakala ye jɔntigi ye jɔn tɛ ɲamakala ye donc si ne ye ɲamakala ye jɔn bɛ ne fɛ ne ni n ka jɔn bɛɛ bɛ se ka kɛ kategori kelen na wa o bɛ ɲɛ wa o tɛ se ka kɛ o mais aujourd'hui dalateliya fɛ ou bien n t'a dɔn mun y'u bila a la u b'a bila bɛɛ confondu n'i taara ɲɛfɛ mhm. n'i taara fulaw fɛ i bɛ maabo sɔrɔ i bɛ garange sɔrɔ i bɛ labo sɔrɔ i bɛ numu sɔrɔ olu bɛɛ ye ɲamakala ye bɛɛ b'i ka danbe na i sigiyɔrɔ la ni sigiyɔrɔ in na maabo de don maabo ni fula de ta ye ɲɔgɔn ye numu mhm. numu tamasɛki ni kɔrɔbɔrɔ ta don numu tamasɛki de ta ye numu ye ani kɔrɔbɔrɔ olu de ta ye numu ye Olu ka ɲamakala ye numu ye olu ka ɲamakala ye numu ye mais maabo sigiw fɛ a ka ca san kɛmɛ duuru kɛmɛ wɔɔrɔ kɛmɛ wolowula ye mɔgɔw donna ɲɔgɔn na furu taamasira sannifeere teriya kalan a n'a ɲɔgɔnnaw mɔgɔw kɛra kelen ye n'i y'a ɲininka a b'a fɔ n ye maabo ye nka n ye kɔrɔbɔrɔ ye mais ça ne va pas parce que n jamu ye sango ye sango c'est fula c'est pas kɔrɔbɔrɔ bɛn serifu jabate awɔ ne ko ka fɔ n tun bɛ jaje sango ka kuma yɔrɔ dɔ de dafa min ye ɲamakalaw ye ka bɛn sisan tilela kuma ani ni taara ka na ka an ɲan sigi an bɛna su kɛ sumu na tariku ɲɛfɔ la olu cogoyaw tɛ kelen a tilela kuma an bɛ a tigɛtigɛ ka a kumaba dɔw fɔ i n'a fɔ ɲamakala anw fɛ yan bi mali kɔnɔ mm, gesere ni kusantage o ye soninkew ye nka maninkaw e bɛ jeli ni fina ni numu ni garanke n'i taara fulaw bara anw fɛ yan fula ye fila ye masina fula futa fula futa fula olu ka jeliw gawulo masina fulaw olu ka jeli maabo maabo olu ye fulaw ka n bɛ ka nin tɛ mayɛlɛma ni il y a des choses olu consacrelen de don donc n'i bɔra yen i bɛna se kɔrɔbɔrɔ ma kɔrɔbɔrɔ garasa i b'a f'u ka kan de la olu fana b'o de dɔn ɔ n'i b'a fɛ k'a fɔ a bɛɛ ye ɲamakala ye nka danfarani ni dogodogo min b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin o ye kanko yɔrɔ ye kanko de y'o danfara misɛnninw ye ah. n'ala sɔnna a ma donc nin kelen o kelen mhm. i ye kɔrɔbɔrɔw ta ka tamasɛkiw ta garasa i taara masina ni fulaw bɛ ɲɔgɔn fɛ maabo mais ni ɲamakalaw ye mun ye ka hadamadenya dilan ka karafe don hadamadenya da la o de ɲamakala ye n'i b'a fɛ ka se fulaw la n'i ma maabɔw minɛ tɛ se fulaw la n'i b'a fɛ ka kɔrɔbɔrɔw minɛ n'i ma garasaw minɛ tɛ se kɔrɔbɔrɔw la n'i b'a fɛ ka da mande mhm. n'i b'a fɛ ka mande mansa minɛ n'i ma jeliw minɛ i tɛ se ka minɛ donc o de ɲamakala de ye karafe ye k'a don hadamadenya da la n'i ye i sigi sokɛ kan n'i ma karafe sama mhm. so t'i jɔ donc ɲamakalaya n'i bɛ a kuma ninnu dɔw développer an bɛ nin yɔrɔnin fɔ k'o fara karamɔgɔ Sango ka yɔrɔnin kan hakɛto b'o yɔrɔ kan Jabate an kumana ɲamakalaya kan ah. ka kuma ɲamakalaw kan minnu b'a kɔnɔ n'u bɛ waleya minnu kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko ɲamakalaya mhm. Bɛn Serifu Jabate mhm. An y'a daminɛ kabi wagadu la ka na se bi a bɛ wele ko mali ni an b'o kɔnɔna la ni o bɔra ninnu kɔnɔ ɲamakalaya kun bɛ kɛ cogo di kunun
ɛɛ kunun ɲamakalaya tun bɛ kɛ ka bɛn kunun kow de ma ka bɛn kunun mɔgɔw ma kunun mɔgɔw ani kunun kow ye jumɛn ye olu ko ko ban ka wusa janfa ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ olu de ye olu ko ko saya ka wusa malo ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ olu de ye o kunun ko ye ɲamakalaya kun bɛ kɛ o cogo o de la ɲamakala minnu b'olu bolo ɲamakala kun bɛ tugulen mɔgɔ min na ni o de y'a jatigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye bawo du bɛɛ n'a fana ka kɛrɛnkɛrɛnnen ɲamakala kun don ɔ ni o ni o jatigi o tɛ a tɛ fɛn wɛrɛ fɔ mɔgɔ wɛrɛ ye ɲamakalaya kun kɛlen bɛ ka bɛn danbe ma ka bɛn du dɔ de ma ka bɛn taabolo dɔw ma ɔ o y'a sɔrɔ ordre kun bɛ hadamadenya kow la hadamadenya kun ɲama jɔlen don ka bɛn kunun kow ma dɛ kunun ɲamakalaya kun y'o de ye ordre kun bɛ kunun kow la bawo kunun tigi kun bɛ du la kunun tigi kun bɛ muso la tigi kun bɛ den na kunun tigi kun b'an ka duguw la donc kunun ɲamakalaya kun kɛlen don ka bɛn o de ma bawo taaya de kun bɛ yen tigiya kun bɛ yen ordre bɛ fɛnw na nka bi a bɛ cogo di bi alihamudulilayi bɛɛ n'i tile eh, ne yɛrɛ bi ye n b'a fɔ ala ni ce a barika ala ye bi a bi ta kɛra an bɛ désordre de kɔnɔ kunun n ye min f'i ye tigi kun bɛ muso la tigi kun bɛ den na tigi bɛ lu la tigi kun bɛ dugu la bi tigi tɛ muso la tigi tɛ den na tigi tɛ lu la tigi tɛ dugu la o bɛ anw bila ka taa hakilijagabɔ kan hakilila jamukan in sigi kun ye nin ye an ka kɔrɔlen kun bɛ cogo di an k'o laɲɛnamaya bi k'o labaara ka sini labɛn ka di anw ma jaje sango bɛn serifu ko a kumana kunun ɲamakalaya kan ka kuma bi ta fana kan ɲamakalaw jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ ɲamakala la an ka adamadenya kɔnɔ ɲamakala bɛ mun de kɛ k'o y'a jɔyɔrɔ ye ni o nana a kan k'o de kɛ a kan k'i sinsin o de kan a bilalen bɛ o de kama ɲamakala ka jɔyɔrɔ ye mun ye
hmm? kunun ɲamakala jɔyɔrɔ dɔnnen don bɛn serifu bɔra k'a fɔ mais a bɛ bi denw ɲɛna k'u mago tɛ ɲamakala la parce que tigi kura min nana fɛnw na min tɔgɔ ko wari a bɛ wari ɲɛna k'a bɛ se ka ɲamakalaya to mais a tɛ kɛ kunun karisa den de bɛ yen danbetigi de don ɲamakalaw b'a fɔ hali n'a m'i sɔn a t'i malo parce que danbe de b'a la bi danbe bɛnna wari ma a bɛnna sɔrɔ de ma i m'a ye kunun ɲamakalakan ani bi ɲamakalakan tɛ kelen ye n'i taara sumuw na i b'a bɛ jelimuso bɛ mikoro ta a b'a fɔ haye haye so donna comment vous dites ça i nugulen bɛ ko buteliju ah, legɔsi jula ah. anvɛrisi jula i fa tɔgɔ tɛ fɔ i ba tɔgɔ tɛ fɔ i bɛ saki dayɛlɛ i bɛ wari d'a ma wari caman n'a taara so mɔgɔ min ye wari d'a ma n'a y'a kunbɛn sirakun na a t'a dɔn e wari di ɲamakala min na fana n'i y'a kunbɛn sirakun na i t'a dɔn Parce que danbe déplacera. Il y a de nouvelles valeurs. Danbe déplacera. Mais a ma kɛ cogo cogo, ni muso ɲini tuma sera u bɛ taa ɲamakala nɔfɛ kɛnɛ o kɛnɛ sigira u bɛ ɲamakala wele n'a jara ɲamakalaw de b'a ja n'a tiɲɛna ɲamakalaw de b'a fɔ k'a bɛn ne ye kuma dɔ f'i ye kuma daminɛ na min y'an ka danbe min y'an danbe ye ɲamakalaya jɔyɔrɔ an ka bunadamadenya na c'est avant pendant et après ɲamakala jɔyɔrɔ ye nin bɛɛ ye avant pendant et après
Jaje Sango i bɛ se k'i da don olu la dɔɔnin pendant après
ɲamakala il a un serment layidukan de b'a ni kuma cɛ dalakan dalakan de b'u ni kuma cɛ ɲamakala musokɔrɔbaw n'u bɛ so wele u b'a fɔ ya mari yoo ka o kɔrɔ ye mun ye ni so bɛ wele i t'o mɛn bilen o u b'a fɔ ya mari yoo mari c'est quoi c'est Dieu o ye maninkakan ye je jure au nom de Dieu que n bɛ na kuma min fɔ nkalon t'a la masiri t'a la mɔgɔ ni kan kuma t'a la n bɛ na tiɲɛ de fɔ lilahi wa rasulihi je le jure ya mari yoo
ah, ni n'a kɔrɔ ye so welekan ye ni n'a kɔrɔ ye so welekan ye nin ye mais bi c'est haye haye
Sango sango sango o yɔrɔnin ka ɲi tɛmɛnen baabu ye kunu ça c'est avant il y a un serment la parole l'os de la parole kuma b'a tigi dun yan de a b'a tigi dun n'i donna fɔbali fɔ la ou bien n'i donna fɛn sintan fɔ la kuma b'i dun n'i ɲama pendant Ben Chérif bɔra k'a fɔ ko du bɛɛ n'a ka ɲamakala don a tɛ tiɲɛ ɲamakala ɲɛ na n'a tiɲɛna dɔrɔn u bɛ ɲamakala ɲininka est-ce que karisa tun bɛ yen nin ko in kɛra waati min na est-ce que karisa tun bɛ yen nin wale in fɔra don min na est-ce que karisa tun bɛ yen Parce qu'il est le garant de l'honneur, de la dignité et de la stabilité. Maaya jogo ani danbe, mhm. ale de y'a kɔlɔsibaa ye. N'a tiɲɛna k'a to yen, ɲininkali bɛ k'ale yɛrɛ ka halalaya la.
Sango, an ye o faamu. Ɲamakala tɛ siran. Mhm. A tɛ siran a jatigi ɲɛ janko maa wɛrɛ. A tɛ siran. N'a siranna dɔrɔn a trafiquera et après i y'a jɛngɛ cogo cogo i bɛ segin tiɲɛ de ma parce que tiɲɛ mago tɛ mɔgɔ la tiɲɛ mago tɛ mɔgɔ si la n bɛ tiɲɛ fɔ n b'a masiri k'a fɔ n b'a adoucir k'a fɔ mais an b'a kɛ cogo cogo tiɲɛ in de don dɛ tiɲɛ ala k'o sabati an ma
an bɛna eh, nin ye jɛmukan in laada ye An bɛ lafiya dɔ dɔ di an ka maa welelenw ma o bɛ ye an ka public yamaruya ɲininkali mana k' u bolo an ka ye fɔta minnu kɛ u b' o ɲininkaliw ta k'o sɛmɛ an ka maa welelenw na u ka jaabiw kama ɛɛ an karamɔgɔw y'a fɔ cogo min na ni émission in diyara an ye kosɛbɛ i b'a fɔ ko san da sera so wele yɔrɔ min ma sa so yɛrɛ gɛlɛyara bi o e ye yamaru yo min fɔ n'i y'a fɔ n'i y'a fɔ bi denw ye u b'a fɔ ko ko nin yɛrɛ tɛ se ko nin tɛ ko nin tɛ se jeliya la o. n'i m'a fɔ ko madamu karisa de i m'a fɔ ko fɛn wɛrɛ u tɛ hali a lamɛn anw yɛrɛ anw yɛrɛ minnu ye so welelaw ye u tɛ hali a lamɛn i bɛ bi bi den fasa la k'a fa fɔ k'a ba fɔ n'i m'a fɔ ko madamu karisa a tɛ content donc nin yɔrɔ in walanwalanni diyara ne yɛrɛ bi kosɛbɛ fo k'a fɔ k'a diyara n ye ni nin émission in continue na peut-être an bɛna segin an danbe ma ka segin an ka jeliya kɔrɔlen ma n'o tɛ jeliya dara ka sunɔgɔ dɛ teleso min ye nin ŋaniya ta ka k'i bɛ ɲamakalaw ɲininka nin ko ninnu na a diyara ne ye kosɛbɛ hali bi ala k'a taa ɲɛ n'o tɛ jeliya sunɔgɔlen de don o de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ
O diyara n ye an bɛ i fo merci a bɛɛ ni su ne tɔgɔ Adama Kone ne bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ k'a lase nin cɛkɔrɔba dɔnnikɛla fila ma parce que jeliya kɛra fɛn dɔ ye anw bolo bi a tɛ ka walanwalan bon ne dun nana émission in na ka na fɛn dɔ de ɲini k'a dɔn mais n'a fɔra ko jeliya kan ka kɛ cogo min na ni dɔ ko k'a b'a fɔ dɔ k'a fɔ k'i pan yen yɔrɔ kunna jeli caman bɛ yen u bɛ fili la mais n'an m'a bɛɛ fɔ anw t'a dɔn dɛ parce que aw ko ko jeliya ye bonda ko de ye bon sisan jeli ani bɛɛ ka kan fɛn ka k'i kun dɔrɔn a n'o ka kan bon ne bɛ fɛ ka ɲininkali min kɛ sisan est ce que n'an taara o sira in kan jeliya in tɛna tiɲɛ Mali kɔnɔ yan parce que f'a k'a dɔn k'a fɔ karisa e jɔyɔrɔ de ye nin ye parce que kun jumɛn bɛ jeliya la n'aw da magara a la ne bɛ fɛ k'a dɔn c'est-à-dire aw kan'a fɔ k'a bɛ fɛn dogo anw na nin ye soliyo wele cogo ni aw ye mun fɔ anw t'a dɔn mais a b'a jira anw na k'a dɔn k'a fɔ nin b'a dɔn nin t'a dɔn pour que an ka se k'a dɔn k'a fɔ ko nin de ye karisakaw ka jeli ye parce que ne yɛrɛ filɛ ne ye kɔnɛ ye kɔnɛ jeli ye jɔn ye n'i taara nin du in na nin du in jeliw ye jɔn ye jɔnw kan ka ninnu deli jɔnw kan ka ninnu deli est-ce que karisa kan ka karisa deli bon ne bɛ fɛ a k'o de yɔrɔ walanwalan jeliya baku in kɔnɔ ne ka se k'o dɔn eh, n bɛna contribution dɔ de kɛ ka fara n kɔrɔ n kɔrɔw ta kan parce que eh, nin nana jeune nana ɲininkali mun kɛ jeliya mɔgɔ tɛ kɛ jeli ye dɛ i ni jeliya bɛ wolo de kelen fila ɲamakalaya fana b'a dama de fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ko tontigi ani ɲamakala tontigi ani ɲamakala tontigiw ye o don kama o tun ye kotigiw de farala ɲɔgɔn kan fanga bɛ mɔgɔ minnu na o don kama donc u tun b'a fɔ o ma ko tontigi ɲamakala o don kama an tun b'a fɔ o tontigiw de ma k'olu ye ɲamaw ye donc u y'anw kɛ olu kalaw ye n'u ma bɛn an de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u ladilan donc n b'a fɛ ka o yɔrɔnin fara voilà euh, merci sangoyi jabate merci pour la contribution aw ma fili fiyewu africom tv don farafinnaw bɛɛ lajɛlen ka jabaranin an bɛ jamukan kɛnɛ kan n'o de an ka maaya ye min bɛ an danbew kɔlɔsi ka anw jogow fɔ an ye an ka kɔrɔlen bɛ cogo di hɔrɔnya ye mun ye an jamu bɛ mun kɔfɔ o ni a ɲɔgɔnna caman bɛnitiri jabate jaje sango olu ye an ka maa welelen an ka bi babu ye ɲamakalaya ye an bɔra ka ɲininkali ninnu ta sisan filɛli jama minnu bɛ kɛnɛ kan yan u ye ɲininkaliw sɛmɛ an na ayiwa kɔnɛkɛ ye ɲininkali fɔ ayiwa an bɛ kuma di aw ma jaabiw kama
jaje karamɔgɔ jaje adama kɔnɛ ye ɲininkali kɛ adama ye ɲininkali kɛ a ɲininkali bɛnna
sango ko ale ye kɔnɛ ye kɔnɛ jara sankaranka k'a ka ɲamakala ye jɔn ye
aa ee, kɔnɛ i ka ɲininkali ka ɲi mais fo an k'a dɔn e bɛ bɔ dugu jumɛn na e bɛ bɔ min samakɔ manden samakɔ aa aa sibi kɛrɛfɛ e a bɛ fɔ de ko kɔnɛ wuleninw ka dugu o tɛ wa i ma désordre ni ordre ko ye bon bi e b'a fɛ k'o ka fɛnw fɔ aw ye bon il faut que d'abord an k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye bon kuma dun ma nɔgɔ aw ma ni ne ma timinandiya sa k'e ma ɲininka i t'o yɔrɔ fɔ bon e dun b'a fɛ ka jaabi dɔn mais i ye nin yɔrɔ fɔ sisan ne ye dugurenkan f'i ye parce que dugu sigilen bɛ nin kan et puis ni anw jeliw tɛ i y'a dɔn nin tɛ fɔ ye o i b'o dɔn o ye kelen samakɔ sigilen bɛ sibi kɛrɛfɛ kɔnɛ minnu bɛ yen o kɔnɛ olu ni sibi kamaraw lahidu kan dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ ee eh, a kɛra cogo eh, sango sen de bolo siri ni kɔnɛ i ye kuma ɲininkali min kɛ a ka ɲi an bɛ a yɔrɔ kuru kuru k'a tɛgɛ tɛgɛ n'i b'a fɛ k'a ɲɛ dɔn kɔnɛ e de bɛ samara don i b'an yɔrɔ ɲini nin kuma ninnu ka jan mhm, mais i bɛ denmisɛnnin denmisɛnnin dɔn nin jaje ni ne anw ye denmisɛnnin de ye kunun bi ko anw de bɛ ka kɛ cɛkɔrɔba ye mais walayi mɔgɔ mɔgɔ n'a bi ni a maliyɛn don ni d'un certain âge a bɛ sango dɔn i bɛ se kɔni k'a fɔ a bɛ ben chérif dɔn i bɛ se kɔni k'a fɔ an ko man di ye mais ani an t'a dɔn o tɛ kelen ye dɛ jabatɛ donc samara de bɛ don ka lɔnni ɲini lɔnni bɛ ɲini de maintenant n'i b'a fɛ k'a dɔn aw ka jeli ye jɔn ye hali e situera sisan i bila cadre min kɔnɔ mɔgɔ caman hakili dayɛlɛnna jeli o jeli mana kɛ manden o bɛ se k'e deli nka f'a k'a dɔn i bɛ bɔ dugu min na bon kɔnɛw bɛ muruja kɔnɛw bɛ sikaso kɔnɛw bɛ segu an jɔforokoka donc f'i ka o dɔn min bɛ bɔ yɔrɔ min na a sigilen bɛ yɔrɔ min na a bɛ cadre min kɔnɔ a bɛ contexte min kɔnɔ donc o ka tariku bɛ se ka walawala ka bɛn o yɔrɔ o de ma nka kɔnɛ hɔrɔn bɛ yen kɔnɛ jeli bɛ yen kɔnɛ numu bɛ yen nka kɔnɛ jɔn fana bɛ yen ah, monsieur kɔnɛ i ka ɲininkali ɲana nka il faut k'a contextualiser de ah.
ka kɛrɛnkɛrɛn ka a cogoyaw fɔ ah, a ka ɲininkali tun y'o dɔrɔn de ye dɛ ko est ce que a ye dɔ wɛrɛ fɔ ɲamakalaw jɔn de kan ka jɔn deli jɔn ka kan ka jɔn deli eh, ɲamakalaw la ɲamakalaw ni hɔrɔn ni ɲɔgɔn cɛ a delili eh, kɛcogo bɛ delili la o yɔrɔnin kɔnɛ ah, o tɛ kɔnɛya ɲininkali ye dɛ Eh, i b'a sɔrɔ i ba ye tarawele ye n tɛ kɔnɛlaka hakili o- man kan ka se o yɔrɔ olu ma parce que a ka o ɲininkali yɔrɔ ka ɲi kosɛbɛ sango naam delili naam eh, n ye min fɔ ordre de kɛra a la hadamadenya dilanni ko ka danbe dilan eh, komi an dɔgɔkɛ modibo bɔra k'a fɔ cogo min kow organiselen k'a dilan tɔntigiw filɛ moriw filɛ ɲamakalaw filɛ donc ka ordre k'a la ordre kɛra kow la tuma min na delili fana nana k'a fɛsɛfɛsɛ k'a préciser delili bɛ kɛ ni dalu jumɛn ye ko ne tɛ kɔnɛ kɔnɛ ne ma deli k'a ye mais n b'a fa dɔn n bɛ se k'a deli a fa la a ne kɔnɛ ne tɛ kɔnɛ dɔn n t'a fa dɔn mais n b'a ba dɔn a ba bɛ bɔ an ka dugu la i bɛ se k'a deli k'a bɛn a ba ka o sira ma maintenant n'i ye kɔnɛ dɔn yan de kɔnɛ ye n ka mɔgɔ ye n'a jɛra an bɛ baara la et puis an bɛ sigida kelen na ne bɛ kɔnɛ dɔn mais n t'a fa dɔn n t'a ba dɔn i bɛ se ka kɔnɛ deli nin sira in na n'i bɛ jeliya tariku kalan danbe ye min fɔ mali kɔnɔ yan dɛ nin ko saba in n'o bɔra a la n'i ye delili kɛ i ye faute kɛ i ye kojuguba kɛ o kɛra ɲamakala o ɲamakala ye i man kan ka mɔgɔ ye k'i k'a kan k'a deli ka sɔrɔ i t'a dɔn nin saba in na dɛ i b'a tigi dɔn ou bien i b'a fa dɔn ou bien i b'a ba dɔn nin dɔnni saba n'i b'o dɔn mɔgɔ min na k'i bɛ se k'a deli ka sur cette base mais e tɛ nin saba in dɔn mɔgɔ o mɔgɔ la k'i kan'a deli hali n'i ye jeli ye hali n'i ye ɲamakala ye k'i kan'a tigi deli i bɛ se kɔni k'i ka ɲamakalaya jira k'i sigi a bɛ fɔ fɛntigi k'a yɛrɛ dɔn a dunbaga dɔn an ni tɔntigiw bɛ ɲɔgɔn fɛ ni mɔgɔ min b'a yɛrɛ dɔn k'a fɔ k'ale ye kɔnɔntɔn de ye ale dafalen don a b'a dɔn kɔni k'a fɔ nin tɛ bɔ an ka dugu la bon n ka jeli tɛ mais tout ça mais komi ɲamakala don n'a bɛ wuli a b'a ŋaniya kɔni jira la

i tɛ dugu maa sɛbɛ den ye hmm. n'i taara tunga fɛ n'i k'i ye karisa den ye nkalontigɛ dɔ den de ye Allahu akbar an ye o faamu eh, Jaje Sango ah, Sango dɔ den bɛ kɛ ka jama dafa wallahi Jaje Sango i ye désordre ko fɔ n bɛ fɛ k'a sinsin hmm. maaw ka sira tɛ furu sira la tun hmm. maaw ka sira t'o la tun hmm. furusira ni maa nana muso ɲini hmm. ɲininkali min bɛ kɛ a bɛ mun baara la
anw bɛ matériel de nɔfɛ o a bɛ mun baara la ɛɛ kɔnɔntɔn don o tɛ ɲininka ayi an mago t'o la ɛɛ bololamaa don o tɛ ɲininka mm. maa dafabali don mm. o tɛ ɲininka mais furu tɛ siri danbe ma mm. mais a bɛ siri sɔrɔ de ma o de bɛ na ni désordre ye an da bɛna se o ma sisan Sango Sango ɲininkali min bɛ da o kan an bɛ o sɛmɛ Jaje Sango la mm-hmm. a y'a fɔ ko ɲamakala de bɛ an ka sigi kɔnɔ ka an ka danbew kɔlɔsi ka u matarafa ani k' u waleyali fana bila sen kan ni an y'an da don o la kunun ka an da se o ma bi ɲamakalaw an y'a ye u bɛ kɛlɛban kɛ an ka jamana n'i y'a ta k'a lajɛ kabi san deux mille douze ka se bi ma a bɛ gɛlɛya caman kɔnɔ mankanw b'a kɔnɔ ɲamakalaw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye walasa ka bɛn sabati ɲamakalaw jɔyɔrɔ ka kan ka kɛ mun ye kunun waleya minnu tɛmɛna ni u y'o ladilan bi ni mun bɛ se ka dankari o la ɲamakalaw jɔyɔrɔ kan bɛn kɔnɔ
alihamdulila n bɛ hakili jigin kuma dɔ f'i ye Mali ni Burukina kɛlɛ la Sori Kanja Kuyate bɔra La Guinée unn a nana kuma ni Musa Tarawele ye ka tɛmɛ ka taa Burukina ka taa kuma ni président ye kɛlɛ banna kɛlɛ banna o yɔrɔ la o kɛra o ye tiɲɛ ye
n t'a dɔn n'a kɛr'i tile la nka a kɛra ne kɔni ɲɛna
unn o ye tiɲɛ Sori Kanja kumana Ɲamakalaw bɛɛ tɔgɔ la walahi o ye tiɲɛ ye
ka bɛɛ jɔyɔrɔ fa Seku Ture de y'a bila ka na. Unhun. Unhun. Ka na kɛlɛ ban. Dugu ni dugu tɛ dɛ, jamana ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Unhun. Nin ye kunun ɲamakalaya ye, nin ye kunun ɲamakala ye min kumana kunun mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Un. minnu tun bɛ danbe dɔn u bɛ ɲamakalaya dɔn ni kɛlɛ wulila dɔrɔmɛ tan nɔfɛ dɔ de ye dɔrɔmɛ wɔɔrɔ ɲini n'o tɛ tan duuru gana fila don ni kɛlɛ kɛra dɔrɔn dɔ de tɛ tiɲɛ fɔ la hmm. ni tiɲɛ ma fɔ kuma ma ban tant que tiɲɛ ma fɔ kuma ma ban mm. kuma dɔ bɛ yen fɔbaga de b'a la n'i taara ka fɔbaga to kuma ma ban parce que kuma tiɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo fo ka na kunu c'était les gardiens du temple bi sanji dɛsɛ nana dɛsɛ yɛrɛ nana jatigi dɛsɛra a tɛ se ɲamakala kɔrɔ ɲamakala t'a sɔrɔ jatigi t'a sɔrɔ on est tombé dans des débats de caniveau an ka danbe n'an ka maaya o yɛrɛ tilalan na kɔngɔ o de bɛ maaya ni jogo tiɲɛ kɔngɔ la faim o de bɛ maaya ani jogo tiɲɛ mm, sango danbe tiɲɛna ye
bi ɲamakala i bɛ i ka jatigi ɲɛda de filɛ kuma min ka d'a ye i b'o fɔ a ye ɲamakalaya bɔra babu kɔnɔ i ka o kumakan ye Ben Sɛrifu mm-hmm. o b'a jira k'a fɔ ko ɲamakalaw y'u jɔyɔrɔ bila wa ayi ee ɛɛ tarawele bi
danfara an kumana danfaraw kan ee, kunu ɲamakalaya kɔnɔ ani kunu mɔgɔw mhm. ne ka faamuyali la a ye minnu fɔ kuma kɔnɔ mhm. bi fana ɲamakala bɛ bi mɔgɔyaw de kan mhm. a kumana a man kan tɛ ka tiɲɛ ɲamakala ɲɛna a kan ka dilan a ɲɛna ni an ka ɲininkali bolila ka sa jamana in kɔnɔ mankan min bɛ yen bɛn sabatili la ɲamakalaw ka jɔyɔrɔ la ɲamakala jɔyɔrɔ ye furu dilan dɔ ye ɲamakala jɔyɔrɔ ye ka bɛn sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ bi ɲamakalaw ma bɛn ko la walasa ka se ka nin bɛn sabati wa eh, tarawele sango bɔra ka min fɔ a ye kuma ba de fɔ a ye kuma ɲumanba fana fɔ bon a ye exemple ta eh, Sekou Touré ye Laginɛ président de ye Sori Kanja Kuyate ale ye jeli min tun don ale kun ye an b'a fɔ patrimoine de l'humanité de ye Guinéen don a bɛ se min na a kun ko ka di bɛɛ ye n'i y'o wulitɔ ye k'a fɔ k'a bɛna kuma Mali président Moussa Traoré fɛ ka tɛmɛ ka taa kuma Burkina ka, o, ka taa kuma o président fɛ aa ko olu ka mali, mali ni burkina cɛ kɛlɛ ko o ka ban dɔ de y'a don avion kɔnɔ ka na n'a ye et puis sisan denmisɛnnin aw ka ɲininkali aw b'aw pan kow kunna de ka a, a kɛ i n'a fɔ comme si o tɛ o dɔ de y'a labɛn k'a don avion kɔnɔ k'a sécuriser ka telefɔni ci musa tarawele ma pour que o k'a reçoit ka telefɔni ci eh, eh, eh, burkina président ma pour que u k'a reçoit message dɔ de b'a bolo bi i ye ɲininkali min kɛ mali min bɛ mali kɔnɔ bi wagatiw tɛ kelen ye wagatiw tɛ kelen ye an bɛ guerre asymétrie la bi hadamaden bɛ bɔmu siri a yɛrɛ fari la bi k'a sauter a yɛrɛ ye o ka bon an hakili ma dɛ kunun ordre tun bɛ guerre la kunun dugu fila de tun bɛ ci bila ɲɔgɔn ma k'a fɔ k'an ka ɲɔgɔn bɛn nin kɛnɛ in kan an bɛ mugu ti ɲɔgɔn na ni muguw banna cɛw b'i kɛ ɲɔgɔn kan ka siɲɛ ta kɛlɛ tun organiselen bɛ tan dɛ télévision na kuma de don sɔrɔdasiw tulo b'an na minnu ye spécialiste de guerre u b'a ɲɛdɔn an b'an yɛrɛ fana b'a ɲɛdɔn koyi guerre tɛ kɛ jeli kɔ koyi n kan bɛ jeli nin sango min sigilen filɛ nin ye mɔgɔ mɔgɔ n'u b'a dɔn k'a tariku dɔn u b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye kɛlɛkɛ jeli de ye kɛlɛ masa jeli de ye nin ye o mɔgɔ mɔgɔ bɛ ne yɛrɛ fana dɔn u b'a dɔn ko ne ye kɛlɛ masa jeli de ye k'a fɔ k'an tɛ guerre ɲɛdɔn an b'a ɲɛdɔn ni kɛlɛkɛcɛ o kɛlɛkɛcɛ bi mali kɔnɔ tarawele télévision na kuma t'o ye dɛ k'a fɔ ko a y'a dɔn k'a fɔ k'anw ye min ye kabini an ma bɔ so kɔnɔ n'an taara kabini an ma bɔ so kɔnɔ an b'an sara n'a ye tan faga an yɛrɛ bɛ mugan faga ah, n'a ka d'a ye a ye communiqué k'o la maintenant mali jeliw kan ka mun kɛ depuis 2012 bɛnbaliya bi yan kuma ma sara an na kuma ma sara mali jeliw la an ma wele an kan ka wele normal min na an ma wele ne de y'a fɔ ne y'u ka ɲɛmɔgɔ ye ne b'a ɲɛdɔn mɔgɔ i kan ka wele de ni e m'an wele an bɛ na émission na i y'an invité de i y'a i sera an ma i y'a ɲɛfɔ an ye a bɛnna an ma n'o ma kɛ an tɛ na et puis hali n'an nana i t'an reçoit parce que i m'an invité ko eh, ko ka taa kɔnɛlakaw denmuso nɔfɛ tarawelelakaw ye n k'i y'an wele de ni e ma sango wele k'a fɔ sango eh, i bɛ se ka woro tan filɛ nin i bɛ se ka taa eh, kɔnɛ denmuso nɔfɛ n'i m'a wele k'a f'a ye a bɛ se k'a imaginer cogo jumɛn wulu welelen de bugɔ ka di koyi i ɲɛ bɛ ko o ko la ordre de bɛ kow la taabolo bɛ ko bɛɛ la i bɛ an ma wele k'an da don a la an kan k'an da don a la cogo min ko bɛɛ politizelen don wagatiw tɛ kelen ye dɛ n ye ordre ko ni désordre ko min f'i ye tigi tun bɛ muso ni den na tigi tun bɛ du la tigi tun bɛ dugu la maintenant an bɛ yɔrɔ min jeliw bi yan bɛɛ tɛ komi bɛɛ mugan ɲɛ kelen ye mugan fɛnw tɛ kelen ye Tarawele han ɲamakalaw ɲamakalaw bi yan ɲamakalaw bi yan et puis ɲamakalaw bi yan Bamakɔ yan yɛrɛ bi ne bɛ ɲamakala dɔn tamasɛki don an b'a fɔ ma ko pur sang i ye maa maa dɔn ko tamasɛki de ye ko hɔrɔn de ye dɛ sango yɔrɔ min fɔ ni min ye hɔrɔn yɛrɛ yɛrɛ ye walahi n'a kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn u b'i jɔ mais ne b'a dɔn ne kɔni b'a dɔn ne b'a dɔn sango b'a dɔn mais ni kuma ma sara a la an b'an ka tiga san k'an sigi ka alama kɔnɔ an ye o faamu Sango juste juste ka Ben Cherif ka kuma sɔn ji la ɲamakalaw jɔyɔrɔ ye min ye fonctionnaire bɛ baara kɛ bureau kɔnɔ e bɛ baara kɛ i ka studio de kɔnɔ anw bɛ baara kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ la de donc ni tiɲɛni kɛra dɔrɔn an ka baarakɛyɔrɔ de tiɲɛna depuis 2012 i ye mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ minnu kan mɛn télévision na ka ma wele a fɔ u kana amalgame kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ ma se yɔrɔ min na u kana kɛlɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw tɛ diya f'u tɛ kɛlɛ mɔgɔw tɛ kɛlɛ fana f'u tɛna na diya an y'a émission caman kɛ a kasɛtiw bɛ yen mais ce qui est vrai Prends les enfants de Bamako. E miliyɔn duuru di a kelen kelen ma i b'a f'u ye k'a ka taa vakansi la a ka t'i ja mɔgɔ si tɛ taa village la a bɛɛ bɛ taa Paris ni New York u bɛ taa yɔrɔ min na u bɛ taa wari to yen u bɛ t'u ka fanga to yen u bananen bɛ na ça veut dire que danbe yɛrɛ kɔlɔsili la a bɛ ɲamakalaw ma a bɛ jatigiw ma Konekɛ bɔra ka ɲininkali kɛ jɔn de y'a ka ɲamakala ye n'a kun a fa kun y'a fitinima bila ka taa vakansi la u ka dugu la a kun b'a ka jeliw dɔn a kun b'a somɔgɔw dɔn a kun b'a fa somɔgɔw dɔn a sigilen bɛ yɔrɔ min na n'a fa somɔgɔw nana i b'a kanto a terikɛw ma k'a fɔ ba ka mɔgɔw nana ale ka mɔgɔw tɛ dɛ ba ka mɔgɔw de nana an da bɛna se o ma sisan a fɔ ba ka mɔgɔw nana Ben Cherif Jabate naamu Jaji Sango bɔra sisan naamu a ko ko ayiwa a ye ɲamakalaw jɔyɔrɔ fɔ naamu bɛn kɔnɔna la naamu ni o bɛna don bi ta kɔnɔ naamu Eh, ɲamakalaya mm. an ka hadamadenya kɔnɔ mm-hmm. an ye ko ko ye mm-hmm. a bɛɛ bɛ kalan lamɔ de kɔnɔ mm-hmm. a bɛɛ bɛ jira lamɔ kɔnɔ ni n k'a sinsin lamɔ kɔnɔ ɲamakalaya kan ka di cogo jumɛn kunun a tun bɛ di cogo jumɛn lamɔ kɔnɔ ni ɲamakala denmisɛnnin bɛ wuli n'a ye n'a fana b'o o waleya ɲamakalaya kɔnɔ lamɔ kɔnɔ ɲamakalaya dicogo tun bɛ cogo di kunun kunu aa eh, eh, tarawele merci kunu ɲamakalaya eh, i ma nin tamanifɔla sigilen ye jeliba a wolola a y'a sɔrɔ taman bɛ fa bolo fa bɛ taman fitinin dilan k'a d'a ma o bɛnna sen ma o ma bɛn sen ma ni fa bɛ taman fɔ la ale yɛrɛ kɔni fana b'a patapatapatapara a nɔfɛ nkɔnifɔ fa bɛ ngɔni fɔ a bɛ ngɔni fitinin dilan a b'a di a den ma a se n'a sebaliya a bɛ fa bolo lajɛ a bɛ fa ta bolo lajɛ a fana b'i la a ladege ni a bɛ kuma ni fa bɛ kuma de kɛ a bɛ den fitinin a b'a bila kɛrɛfɛ n bɛ jeli bagi fo jeli bagi jabate n dɔgɔnin don n ka kalanden don ne ne sigira kɛnɛ o kɛnɛ kan a bɛ y'o kɛnɛ kan a bɛ i n'a fɔ suruku n'a ka nbɔlɔnfɔ i y'i ka ɲininkali min kɛ a bɛ o hukumu de kɔnɔ a fitinin an ka cɛkɔrɔba jeli fotigi a bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ taa n'a y'a bolo a y'a ye à la pratique à l'exercice denmisɛnnin fitinin a b'a ye a b'a ye ni ba b'i bolo minɛ ka taa n'i ye kɔɲɔyɔrɔ ni denkundi ba bɛ mun kɛ donc o ye kalan fɔlɔ ye anw ka jeliya sira kan ensuite mɔgɔ i karamɔgɔ fɔlɔ ye i ba ye ba bɛ fɛn dɔw f'i ye k'i bilasira den kɔni den ɲuman a bɛ ba ka kuma mɛn i fa bɛ a dafa o ye sokɔnɔna ye a bɛ bɔ jeliya sira kan a bɛ karamɔgɔ dɔw ɲini a yɛrɛ la fa b'a bilasira o y'a sɔrɔ fa ni ba ye ka bilasirali kɔfɛ a bɛ bɔ a bɛ taa ɲɛ ɲini jeliya ɲamakalaya a bɛ kɛ tan de a tɛ kɛ tan nin de bɛ fɔ nin de tɛ fɔ nin bɛ kɛ nin tɛ kɛ a bɛ kalan olu la karamɔgɔ fiyɛrilen don parce que a b'a dɔn k'a fɔ ko nin de bɛna bila ale nɔ la sini a b'a labɛn an b'a fɔ ko kuma man ɲi o ye tiɲɛ de ye bon ko kuma de b'a ba wolo e fɛn min b'a ba wolo o man ɲi dɛ i tɛ siran o ɲɛ ɔ donc i bɛ ɲamakaladenw ye n'i y'a ye tɔntigiw ni hɔrɔndenw u bɛ siran an ɲɛ an b'an denw an n'an ka kalandenw an b'u ko an b'u ko a jala wolonwula bolo an b'u ko gesew b'an bolo an bɛ u di u ma u b'u da ko a bawo kuma bɛ bɔ da de la fo da ka labɛn kuma bɛ labɛn a bɛ kuma min bɔ a da fo o ka se ka o ka don mɔgɔw la donc adamaden bɛ ladilan de n'i ye hadamaden dilan i bɛ nafa sɔrɔ a la o de ye éducation yɔrɔ ye o ladamu an tun bɛ fɔlɔ jelidenw ani ɲamakaladenw an tun b'u ladilan ten de k'u former k'u ladilan u ka kɛ an kɔ ye an tun b'o de sango oui n bɛ n'i ka kuma sɔn ji la an fɛ farafinna yan an ka dɔnniya sɛbɛnnen tɛ on appartient à la civilisation de l'oralité a bɛ fɔ de bouche à oreille a y'a f'i ye cogo min na i bɛ sigi i fa kɔrɔ a b'a f'i ye an de ye karisalakaw ka jeli ye karisalakaw bɔra mun na u danbe ye min ye u jogo ye min ye u minɛcogo ye min ye fɛn fɛn ye ɲuman ye a b'a f'i ye i fitinima i n'a fɔ kɔnɔkɛ ye ɲininkali min kɛ n'i kɔrɔbayara a b'a ɲuman f'i ye cogo min na a b'a juguman f'i ye parce que bunadamaden fosi tɛ diɲɛnatigɛ la ni fiɲɛ tɛ min na a b'a bɛɛ f'i ye ɔ ka ɲininkali kelen fara o kan eh, kana ɲininkali fara ɲininkali kan n bɛna exemple kelen f'i ye ne ni fulakɛ dɔ bɛnna karamɔgɔ de don n y'a fɔ a ye karisa nin ko in bɛ cogo di nin malien ko k'o tɛ se ka kɛ a ko ne ma sango ne ye jɔn ye n k'a ma e de pullo gideeli e gadaali e ganda bi faali pullo jiɗɗo gondude e gonga gonga gondude e soobay a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye fɛn diya min ye n bali ka sunɔgɔ ni dugu jɛra a b'a nafa ye n k'a ma k'o kɔrɔ ye min ye a ko n fa ye n kalan a ma n kalan ni musala a ye n bila ka taa maa minnu fɛ olu de ye n fa yɛrɛ kalan n bɔra olu bara ne taara fɛn ɲini n yɛrɛ ye n y'a sɔrɔ n b'a tiɲɛ de dɔn ça veut dire quoi ɲamakaladen bɛ kalan so kɔnɔ somɔgɔw bɛ fɛn f'a ye n'a bɔra a bɛ karamɔgɔ ɲin'a yɛrɛ la o karamɔgɔ in b'a f'a ye a ɲɛ kan dɔnkilida dɔnkili taabolo ye nin ye a minɛcogo ye nin ye i bɛ don dɔnkili la tan nin de bɛ fɔ nin de tɛ fɔ nin bɛ fɔ karisalakaw ye nin tɛ fɔ karisalakaw ye a ye min f'i ye c'est un bonus la préparation du griot comment on le prépare tu as besoin de la formation c'est la formation il t'a dit mais comment il le prépare a donna sujet kɔnɔna na k'a f'i ye parce que ka n'i jɔ jama ɲɛna ka kuma den caman bɔra ka bin n'i nana jɔ jama ɲɛna k'i bɛ kuma i bɛ bɔ ka bin jeli bagi jabate uh, bɛn serifu jabate ko mhm. ko an ka kɛ an yɛrɛ ye mhm. wa jaje sango ko ko an ka kalan mhm. k'an k'an former uh, bi aw b'a kɔnɔ aw ka waati fana ye sisan ye ladilikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin e ani i ɲɔgɔnna ɲamakaladen minnu bɛ k'i lajɛ san africom tv sanfɛ ɲamakalaya in ka to bon anw tile la sisan bɛɛ de ko ne bɛ se min yɛrɛ bɛ se o t'a fɔ bɛɛ de ko n ye vedette ye parce que i mana cassette kelen bɔ dɔrɔn ni tɛgɛrɛ fɔr'i ye dɔrɔn i bolo dɔrɔn i ɲɔgɔn tɛ yen bon f'i k'a ɲɛɲini de ye pour que min bɛ nalen o ka se ka diya i ye fɔlɔ min bɔ ye pour que u ka se ka diya i ye fɔlɔ min bɔ ye minnu bɛ yen n'u si ka kɔrɔ i ta ye n'i y'olu sɔrɔ a la f'i ka gɛrɛ u la u bɛ fɛn f'i ye min ka di dɔ in ye ɲamakalaya kɔnɔ ka ɲɛɲini voilà mais e b'a yira k'e de ye vedette ye k'i ka wusa o nɔgɔlen ninnu ma kelen dɔrɔn jateminɛ i b'a sɔrɔ sisan su ka sumuko kɛnɛ ninnu kan ɲamakala kɔrɔba de bɛ na sisan ka na ɲamakala denmisɛnnin sɔrɔ micro la hali a t'a fɔ a ye sigiyɔrɔ di n ba ma hali a t'a fɔ a ye sigiyɔrɔ di n ba ma u t'a fɔ dɛ a bɛ kɛ ne sigilen ɲɛna u t'a fɔ dɛ normalement jeli cɛkɔrɔba jeli musokɔrɔba n'olu bɔra u ka so n'u nana denmisɛnnin fitinin ka kɛnɛ kan u mɔden de ye u den de ye bonya fɔlɔ ye mun ye kari bisimila aha fɛn dɔ b'a bolo dugu la e tɛ min dɔn n'a y'o d'i ma o ka wusa i ma mun bɛ se k'o sɔrɔ bonya n'o tɛ miliyɔn t'o d'i ma dɛ mais u tɛ sɔn o ma n fa ko ma kari i kɛra i fa ye a sera durukibɔ yɔrɔ ma i y'a fɔ min ye a t'a fa de fɛ n'o tɛ n'a b'a fa fɛ o y'i ka fierté de ye o man kan ka k'i ka durukibɔ kun ye k'i bɛ kɛlɛ kɛ donc n'i fa ye durukiba d'i ma a bɛ durukiba d'i ma tuma min dufa tɛ durukiba la i yɛrɛ b'i jija i bɛ dufa kɛ durukiba la b'a jira k'a fɔ ɲamakaladenw kan ka sabali sa k'u dusu da ka hali bi ka majigin sɔrɔ wala ka na ɲini ka ɲamakalaya in ka se ka to an ma nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na n'o de ye an ka maaya ye min bɛ jira aw la africom tv fɛ télé in bɛ sɔrɔ malivision kan numéro kɛmɛ fila bi naani ani kɔnɔntɔn anw bɛ sɔrɔ excel tv kan Décodeur HDw bɛɛ lajɛlen star track b'o la anw bɛ sɔrɔ youtube kan ka fara a facebook kan bi an tun bɛ radio libre kɔnɔ an bɛ tiken jah n'a ka maaw fo a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli di ben sherif jabate ma ka foli di jajɛ sango ma jeli baki jabate an bɛ foli d'i ma ka foli di an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ radio libre kɔnɔ ani minnu bɛ k'an lajɛ africom tv sanfɛ foli belebele an b'o di badenya couture ma olu bɛ fajigila route pavé sanfɛ olu de fini don an ka maaya kan na foli bɛ di u ma ka ɲɛsin ani africom tv baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli di an ka ɲɛmaayaso ma nin bɛ dan sigi an ka bi jamukan na eh, tarawele mm-hmm. yanni i ka clôturer mm-hmm. nin kɛnɛ ni kɛnɛ tɔw tɛ kelen ye i ye anw minnu wele jeli bagi ni jajɛ sango ni ne ben cherif ani i ɲɛ bɛ nin jelimuso minnu sigilen na africom tv nin mana ye don o don mɔgɔw b'a fɔ o de kama n ko bɛɛ tɛ komi bɛɛ bon an kuma o tɛ wuli mhm. jelikuntigi de tun bɛ yan mhm. nka a fatura mhm. o ye modibo koyita ye ne da ma an ka sigi an da ma s'a kuma ma defo b'an na o ye kelen ye an da bɛ s'o ma mɛ an bɛna lahidu ta i ye question ɲininkali caman kɛ an maa saba la an b'o lahidu fana ta e ye aw ka télévision na ni ala m'an ka jɔnya yira an na fiyewu i ɲɛ b'an cɛ saba min na an faw na an kɔrɔw bɛ yen olu ka duwawu an bɛna denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan ka taabolo kura di ka ni kura fiyɛ jeliya la an ka maakɔrɔba modibo koyita yann'a ka fatu a kun ka laɲini ye o ye ni ala sɔnn'a ma n kun b'a fɛ k'o yɔrɔ o de fɔ an bɛ ka baara o de daminɛ dibi la nin maa saba in an minnu filɛ nin ye ɛn anw ɲɔgɔn camanba de fana bɛ kɛnɛma yen nka u y'anw bila k'anw ka na dɔrɔn ka na e lajɛ k'aw jaabi n'a y'a sɔrɔ ni anw bɛ se ou bien n'anw tɛ se mɛ an bɛ lahidu di ni ala m'an ka jɔnya jira an na fiyewu mali ɲamakalako an bɛna ordre k'a la k'a ɲɛ k'a bɔ kɔrɔn ka n'a bila fo yan i bɛna a ye sisan sisan ordre bɛna kɛ kow la ni ala sɔnn'a ma jamana bɛna ɲɛma jɔ ni wɛrɛ bɛna fiyɛ mali la ɲamakalaya sira fɛ hakɛto ala k'o nɔgɔya an ma ka fara nin kan an bɛ nin bɛ dansigi an ka bi jamukan na min yirala aw la africom tv fɛ farafinnaw bɛɛ lajɛlen ka jabaranin aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma